oge ndị Igbo telivishọn bụ ebe anyị na-adị na-apụta ndị ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ ndị Igbo ji biri ndị nwere aha n'ala Igbo ndị pụọ na mba azata afa Igbo were na akwụkwọ na be anyị tata a nwere ezigbote nwaada ọmaụma asa arụ mụ na ya nọ tata ọ ga-amasị m nwaada dododo were aka gị kọwaara Igbo bụ Igbo onye ị bụ Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu Igbo mma mma nụ afa m bụ nwaada Ebube ọmụwa bụ Ebube Ada Igbo 1 na Kano steeti Ebube Ada Igbo biko ọ ga-amasị Igbo na-efe ege ntị ka a mata onye ebee ka ị bụ Igbo ekenekwa m unu ọzọ abụ m ezigbote nwa afọ Ọkija nke dị na Ihiala Local Government, Anambra State. ife anyị ji wee kpọta gị na ya bụ oge ndị Igbo telivishọn bụ ebe anyị na-akpọta ndị ọgọdọ siri ike n'ukwu mgbe e chiri gị ya bụ echichi bụ anyị ma na ogene ndị Igbo nọ ya igbo bụ igbo nọ ya ọ dị ka mmadụ ọ dị ka mmadụ nọ ya ebube ada igbo ee ezigbo ada dị ọra mma ekenekwa gị ada si ọkija wee bịa ụwa ọmụwa ọkija dị n'ihiala ada eji eme ọnụ nna werekwa nwayọọ n'ime akwụkwọ m ebe a ọtụtụ nkwa ka ị kwere ụbọchị anwa amarọ m ma okwu tọọ ụtọ ka ọ dị ka ndị otu ndọrọ ndọrọ si ekwu okwu tọọ ụtọ ma ya bụ na nne daalụkwa maka ajụjụ anụ ị jụ mụnụ i nee anya ị fụ na afa mụnwa dị iche na ndị nke anyị na-ekwunu mụnwa bụ ebube ada igbo ihe niile ahụ m kwucha na m ga-emelu m ga-emetusa ha ncha niile Mụnwa sị na m ga-echetakwa ụmụ ajadu ndị na-enwe ka ọ ha ha nụ ga-enyere ha aka ka ume ha mụnụ. Ndị anụ nwa kịta ị na-ekwu inyere ụmụ ajadu aka dị ka n'ụzọ one bụ ebe ị na-enekwasị anya ị ga-ata esi wee nyebelu ndị ajadu. Ụmụ ajadu a na-ekwukwanụ okwu ya anụ a nke anụ a nọ na TV live ọrụ aka ọbụla ị chọrọ ịmụ onye chọrọ inwe ọrụ aka ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-akwa akwa onye chọrọ ị na-eme isi ọrụ ọbụla bụ ọrụ aka ị chọrọ ị na-emenu nke ọbụla masịrị gị nụ si gị n'obi wee pụtanụ mụwa bụ ada igbo ga-akwado gị nụ ka ike ha mụnụ biko ịkwado anyị na-ata ekwu okwu ọmụwa ga-akwụ ụgwọ ihe niile ọ ga-amụ ihe ọbụla onye a chọ ime na aka ọrụ ọbụla ị pụtagonu sị na ee achọ m ime ihe dị ntu a achọ m ime nke dị ntu a nsogbu adịghọ mụwa bụ ada igbo ga-akwado gị onye i nyere azụ nri ụbọchị ka i nyere mana onye ị kụziri ka esi akụ azụ i nyego ya nri nke ndụrụgandụ ya ya ka ọ na-ata ekwu taata okoro kanze
Ada Igbo ejighị ụjọ wee biri nụ, ọ mụwa kwuru ya nụ. Ee, o nwekwara ife ọzọ i kwukwara? E nwekwara ihe ọzọ m kwukwere maka ụmụazị enweghị ka o si wee ha ndị nne na nna enweghị ego itinye ha n'ụlọ akwụkwọ ị ma na a sị na ụmụazị anyị bụ the leaders of the tomorrow gbawa na e nwee ndị m ga-enyenwu scholarship e nyekwe ha scholarship ọ chọrọ ofu nwoke na ofu nwaanyị bụ onye ezinụlọ fa na-enwerọ ka ọ ra ọ bụrụzikwa na ezinụlọ gị nwere ka ọ ra ị chọọ ka m i- i je buru ihe dịnyere m onye okechi iburu mana ihe a na-ekwu bụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ada igbo niile ee ebube ada igbo ọmụwa dịka o siri wee dị i kwere na nkwa bụ nke i ji ọnụ gị kwuo ọ dị n'akwụkwọ anyị na ị ga-azụ ụmụaka dị otu a pụọ otu afọ ọ kwa ya ee ekwuru m o ụdịrị okwu ahụ mana ọ bụrụkwa na nwa a ma ọfụma n'ụlọ akwụkwọ ọ gụrụ gawanụ a zụrụ ya wee gaba igbo mụrụ nze mụọ ọzọ a sị na bụga m bụ ụtọ maka na o nwere onye amarụbe nne ya biko nyere m aka bo m ibu ya na ife so ebe ọ bụ na ada igbo atụpụtago ụkwụ egwu a ma na e nwere ma ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ igbo ji biri bụ ndị ga-akwado gị maka na ibu abụrọ ofu ibu ofu onye ife anyị chọrọ ka anyị matagodo atụmatụ gị ebe ọ na ị sị na ụjọ ada atụ gị bụ afọ i buru ụzọ ebe ọ na ị sị na egwu ada atụ na ife i kwuru na ị ga-eme na onye ọ gụta ọfụma e nyekwa onye nkwado gaba ọ bụrọ sọ gị ga-eme ya na etu a i kwuru a sị na nwata kpaa agwa a mara ka uche ra anyị afụgo ebe ị na-eje ngwa kerezi igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo obibi ekenekwa m unu ọzọ a ka bụ m kwa nwa ada ebube ebube ada igbo na kano steeti ka anyị fụkwanụ ụbọchị ọzọ ee tutu a na-afụ ụbọchị ọzọ ana m agwa unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ife na-abụ o jiri wee bata tata ọ sị ọ bụrụ na o nwere onye ajadu ị ma ajadu ị ma bụ na o nwerọ ka ọ ra ya maka na o nwekwara ndị ajadu kakwa onye nọ na di mma ọ bụrụ ụdị ndị ọ na-ekwu okwu ya na ajadu na-enwerọ ka ọ ra ya a kụtụrụ anyị n'ekwentị ka anyị na gị kpaa ka e nwee ike wee fọdụ onye dị otu a mmadụ abụọ naanị ka o kwuru ọ bụrụkwa na o nwere ụmụaka na-enwerọ ka ọ ra fa ezinụlọ enwerọ tụtụrụ lachaa ị pịatụkwa n'ekwentị na ọ sị na mmadụ abụọ ka ya ga-agba ọbara ka ike ya ra a ka m bụkwa okoro ọra ndị Igbo okoro ka nze nwoke ọma igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ka ọ dịkwanụ mbọchị afọ ka anyị nwee ike karịa